barika da ala ye ala min ye bi don jira an bɛɛ la n bɛ foli fɔlɔfɔlɔ bila président du comité de pilotage la k'a fo a n'a jɛɲɔgɔnw sigikafɔ baara dira olu minnu ma an b'a dɔn baara nɔgɔ tɛ k'u fo u ka wuli ka jɔ la k'u fo u ka faso kanu na o mana bɔ an b'an ka dugutigiw fo k'an ka diina ɲɛmɔgɔw fo k'an ka laadatɔn mɔgɔw fo k'an ka guvɛnɛriw fo an ka perefew ani superefew ka tila k'an ka tungarankɛw fo an'an ka anbasadɛriw k'u bɛɛ fo n'u ka wuli ka jɔ la wele bilala jamanadenw ma k'u ka na sigi ka kuma la u bɛɛ bɔra fɔ kɔnɔkulu o b'a da faso kanu b'u la an b'u fo dan tɛ foli min na k'u ni ce u ni baraji o tɛmɛnen kɔ sigikafɔ an y'a dabɔ mun kama waati sera an ka kɛ an yɛrɛ ye an ka an yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ an yɛrɛ ka a ka kɛ an yɛrɛ ka latigɛ kɔnɔna la an ka laɲini kɔnɔna la o de hukumu na an ko a ka kan sisan fɛn yɔrɔ min na kuma ka di jamanadenw ma bɛɛ k'i hakilinata fɔ bɛɛ k'i fɛta fɔ mun b'a to bɛn ani lakana bɛ se ka sabati cogo min na O bɛn o lakana o ka sabati an ka laɲini hukumu kɔnɔna na, an ka danbe kɔnɔna la, an ka taabolo kɔnɔna la, an'an ka laɲiniw fana hukumu kɔnɔna la. A ka kan an ka hakili jigila hakili jigila kɛ nin ye a san tan ni kɔ ye jamana jamana bɛɛ ka lajɛtɔn n'a bɛ fɔ ma ONU olu ye fɛɛrɛ minnu tigɛ k'o bɛ na ni basigi ni bɛn ni kelen ye mali jamana kɔnɔ u y'a san tan ni kɔ ye o ma se ka na ni basigi a ma se ka na ni bɛn a ma se ka ni kelen ye o kɛra sababu ye lakanabaliya min bɛ jamana kɔrɔn fɛ o lakanabaliya carila ka na mali woroduguyanfan fɛ mali cɛmancɛ fan fɛ o kɛra sababu ye Nin y'a san tan ni kɔ ye dugu caman bɛ yen mali yɔrɔ dɔ bɛ yen kalan tɛ ka kɛ yen bilen mali yɔrɔ dɔ tun bɛ yen sugu tun tɛ ka jɔ bilen mali yɔrɔ dɔ tun bɛ yen sɛnɛ tun tɛ ka kɛ a kɛra sababu mali jamanadenw kɛra dunan jamana yɔrɔ dɔw la mali finitigiw tun tɛ se ka se yɔrɔ bɛɛ la sabula da kan o tun man di mɔgɔ dɔw ye mali ka dugujukɔrɔfɛnw n'o y'an ka sanu ye o tun tɛ mali sago la bilen o tun bɛ jamana wɛrɛw de sagoya la o de hukumu kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ teriyaw farala san tan ni kelen kɔnɔna la badenyaw farala sigiɲɔgɔnyaw farala a kɛra sababu ye joli caman bɔnna o de hukumu na jamanadenw yɛrɛ y'a faamuya ko n'u ma wuli k'u jɔ k'u jɔ jɔyɔrɔ la an bɛ ka laɲini min sabati n'o ye lakana ani bɛn ye o tɛna sira sɔrɔ

tubabu taara su bɛ ko mali la dugu bɛ jɛ mali la a filanan o tun ye minisima ye minisima taatɔ dɔw y'a fɔ ni minisima taara an b'a kɛ cogo di minisima taara maliyɛn bɛ daraka dun u bɛ surafana dun o de laɲini kɔnɔna la a y'a jateminɛ an ka finitigiw ani jamanadenw ka wulikajɔ o ye o kɛra sababu ye ka mali finitigiw kun tɛ yɔrɔ o yɔrɔ mali marabagaw kun tɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka finitigiw sera yen ni kidali b'o la ni bɛri b'o la ni tesaliti b'o la ni agɛlɔki b'o la donc a ka kan sisan I diɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ tigɛ n'o ma kɛ sababu ɲuman Mali jamana ma, a ka kɛ a ka kan sisan an yɛrɛ ka kan ka fɛɛrɛ tigɛ an ka k'an yɛrɛ ye o de hukumu na a ka kan sisan an yɛrɛ ka sigi ka kuma an bɛ fɛ an ka lakana ka kɛ cogo di an bɛ fɛ an ka bɛn ni kelenya ka sabati cogo di o de hukumu na a ka kan Maliyɛn bɛɛ ka na i fɛta fɔ i kɛra jagokɛla o i kɛra sɛnɛkɛla o i kɛra gouvernement baarakɛla o i kɛra politikimɔgɔ o fɛn kelen bɛ namara tɛ min na nɔgɔ tɛ min na an bɛɛ maliyɛn ye o de la a ka kan maliyɛn bɛɛ ka na i fɛta fɔ komite mɔgɔw ka kan ka sigi ka fɔ kɛ kuma min kan ni a fɔlɔfɔlɔ ye hɛra ni bɛn ani adamadenya sabatili ye n'a filanan ye politiko politikiko ni jamana kunkanko ɲɛnabɔ cakɛda taabolo ni sabanan ye sɔrɔ ni yiriwali ni ɲɛta sabatili kuntagalajan ni naaninan ye lakana ani jamana yɔrɔ lafasali ni duurunan ye politikiko ani taabolo politikiko taabolo kura ani sigida laminiko donc a ka kan nin bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don bɛn na u b'a fɔ ko ko sansɔngɔ tɛ bɛn ni kelenya la ko nka musakabɔ b'a la la paix n'a pas de prix mais elle a un coût n'i ye kuma mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ cogo cogo ka fɔ ka bɛn kɛ ni i ma jamana yiriwa a kɛra cogo cogo jamanaden dɔ b'u u bɛ kɛ cɛnikɛla ye u bɛ taa fara mɔgɔ jugu kan o hukumu na n'i bɛ bɛn kɛ an ka jija an ka jamana fana yiriwa mun b'a to o fana bɛ bɛn tɔ sabati n'i ko ko ka jamana lakana n'i ma musaka bɔ ka finitigiw k'u labɛn ka minɛn san ka d'u ma a kɛra cogo cogo dɔ bɛ o lakana o jɛ o y'a to a tɛ taa musaka bɔ kɔ bi bi in na bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don nin sigikafɔ in na ka daminɛ an ka dugutigiw an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka laadatɔn mɔgɔw bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don mali ye kobaw kɛ ka tɛmɛ ka kɛlɛbaw ban bi bi in na a ma kan bi an ka sani minnu minnu ka sanankulu bɛ da bɛ don an kuma kuma na o man kan cogo si la n'an se ka kobaw ɲɛnabɔ a k'an ka jija bi an ka se ka nin sigikafɔ k'a kɛ sababu ye min b'a to basigi bɛ na an ka jamana kɔnɔ musow fana jɔyɔrɔba de bɛ nin sigikafɔ la Parce que i mana cɛnikɛla ta ni dɔ den tɛ dɔ balimakɛ don dɔ dɔgɔnin don dɔ den don a ka kan musow jɔyɔrɔ u ka sabati kosɛbɛ nin na n'i ye sifilakaw sifilakaw kɛlɛ fanba bɛɛ ye sifilakaw de ye a ka kan bi sifilakanu fana kuma ka k'u fɛ mun b'a to u fana b'a dɔn u ka ɲɛtaga tɛ kɛlɛ la o tɛmɛnen kɔ an bɛ foli bila maliyɛn bɛɛ la dan tɛ foli min na ala ye kun fɔlɔ ni kun filan nɔgɔya cogo min na an b'a ɲini ala fɛ ala ka nin min y'a laban ye ala k'a nɔgɔya ala ka jamanadenw kan bɛn ala ka bɛn sabati merci